An ka foli bɛ an filɛlikɛbaga bɛɛ lajɛlen ye aw minnu bɛ k'an suivi STTV sanfɛ nin wagati la k'a fɔ aw ye aw bisimila bi an ni an ka granfɛri bɛ ɲɔgɔn bolo an ni an tɔntɔn bɛ ɲɔgɔn bolo an ni an ka perezidan bɛ ɲɔgɔn bolo n'o de ye Bubu Mabɛl Jawara an ka ale kɔni perezante mɔgɔ la bilen bɛɛ b'a dɔn deza an sera ale ma ka da gɛlɛya minnu bɛ jamana in kɔnɔ a dogolen tɛ mɔgɔ si la a samanen bɛ an ni faransi ni ɲɔgɔn cɛ a fara a samanen bɛ an ni sedeyaw ni ɲɔgɔn cɛla la an bɛna an da se olu ma ka fɛn caman fɔ pour que aw bɛ se ka faamuya caman sɔrɔ a la cogo min na Euh, monsieur le Président, i bɛ se k'i présenter an Ok, euh, mais STTV mɔgɔw ye n b'aw fo aw ka wulikajɔ la ka kuma di jamanadenw ma u ka se k'u yɛrɛ ɲɛfɔ eh, jamana bɛ gɛlɛya minnu kɔnɔ ne ye Bubu Mabɛl Jawara eh, n ye kunnafonidila ye eh, n ye AMS président par intérim ye n'o ye association des médias sociaux donc du mali n y'o président par intérim ye n bɛ plateforme wɛrɛw la voilà c'est un peu ça ouais ne politiki fana sira fɛ n bɛ parti asma la n ye commune six secrétaire général ye ok o diyara n ye donc an wulila ka s'i ma ka d'a kan gɛlɛya bɛ an ka jamana in kan sisan tɛ depuis coup d'état kɛra fo sisan a samanen don an ni sedeyaw ni ɲɔgɔn cɛla la ka taa se frontière fermew taara bɔ o la donc e yɛrɛ bɛ se ka gɛlɛya e bɛ se ka e y'a ye cogo di i ka analyse la bɔn an bɛ don min na ko bi tɛmɛnenw an tɛna an yɛrɛ bolo la mais bi gɛlɛya t'an ni sedeyaw cɛ gɛlɛya bɛ sedeyaw de fan fɛ parce que an b'a ye k'a fɔ sedeyaw y'a ɲini mali marabaaw fɛ ko jamana bɛ yɔrɔ min na délai min dira a surunyara an b'a ye k'a fɔ fɛn min ye kalata labɛnw ye o labɛnw ma sabati kosɛbɛ ɔ bɔn n'o ma sabati a b'a ɲini transition marabaaw fɛ u ka a lajɛ k'o bɛ se ka kɛ min kɔnɔ n'an b'a fɔ o ma ko calendrier raisonnable et réaliste k'o bɛ se ka kɛ min kɔnɔ ɔ sɛbɛn fura kɔni taara ko dɔgɔmannin ko kalo wɔɔrɔ k'a bɛ se ka k'o kɔnɔ k'a lajanya ko san duuru ɔ sedeyaw kɔni an tun b'a miiri ko sedeyaw bɛn'a fɔ nin ka dɔgɔ nin ka ca u bɛ min nin de ta a la u bɛ a a y'a kɛ yanni nin don cɛ n'o tɛ n bɛna ɲangili kɛ kuma yɛrɛ taara sedeyaw ma jaabili kɛ bilen sedeyaw ye ɲangili yɛrɛ bɔ donc ne bɛ se k'a fɔ o kɔfɛ tugun san naani ko kuma fɔra o kɔfɛ sommet min kɛra o don o jɔkɛ mali yɛrɛ marabagaw ko sedaw yɛrɛ ma k'a yɛrɛ ka waati dɔ di sa waati bɛ bɛn sedaw ma sedaw yɛrɛ k'o fɔ o kuma na anw b'a lajɛ tɛkinikima n'o bɛ se ka kɛ donc an b'a ye sa an bɛ baara k'o kan parce que euh, sedaw ma min jateminɛ mali ka basigi ni malidenw ka hami sedaw m'o ta en compte parce que n'i ye kudeta lajɛ kudeta man ɲi mɛ n'a bɛ se ka kɔlɔlɔ kunbɛn ni jamanadenw yɛrɛ ko fanba ko k'u jɛnna n'a ye n'a y'a sɔrɔ jamanadenw tun ma sɔn ni transition ye transition marabagaw tun bɛ bɔ yen ka sɔrɔ CEDEAO ma na CEDEAO tun bɛ se ka na fara jamanadenw kan k'u gɛn ka taa de n'o tɛ u tun bɛ bɔ yen cogo cogo u tun bɛ bɔ yen ten mais une fois que eh, jamana kura dili b'a la ka turu eh, an bɛ fili minnu kɔnɔ o fara parce que mali gɛlɛya dan tɛ élection ye mali gɛlɛya dan n'i ye jateminɛ kɛ marako jugu b'a la mauvaise gouvernance b'a la hali nin constitution yɛrɛ dilannen bɛ k'a bɛn parti politikiw ka hɛrɛ n'u ka nafa dɔrɔn de ma bon n'i ye nin lajɛ parti politique yɛrɛ n'u ka tɔndenw ni ɲɔgɔn cɛ bonya foyi tɛ yen donc même réforme politique déjà de parti politique réforme ba de kan ka k'o la mɔgɔ kelen ka sigi parti ɲɛmɔgɔya la a tɛ mɔgɔ jate ou bien a kelen bɛ kɛ parti ɲɛmɔgɔya la a bɛ san bi naani san bi saba san mugan ainsi de suite parce que an ɲɛ bɛ parti dɔw la depuis o créera an bɛ san bi saba la mɔgɔ kelen de ye président ye kan ka taa fɛn caman na ni o baaraw nana o de bɛ se ka wolo jamana kura la bɛɛ k'i da don o kuma la bɛɛ ka se ka kuma nka CEDEAO bɛ ka kalafili dɔrɔn de lajɛ o dɔrɔn tɛ mali bɛ yɔrɔ min na ko bi fo mɔgɔ de ka bila mɔgɔw ɲɛ a k'i n'a fɔ bereminɛbaa fo dugu min ye fiyɛntɔ dugu ye fo jamana ɲɛmɔgɔ ka kɛ bereminɛbaa ye a bɛ se ka jamanadenw ka degun caman ta an bɛ se k'a fɔ o yɔrɔ de la CEDEAO kɔni bɛ ka a bila minɛn min kɔnɔ a ka jamanadenw fana ka hakilina lajɛ donc o gɛlɛya de bɛ yen n'o tɛ gɛlɛya bɛ CEDEAO de fan fɛ paseke CEDEAO de ma se ka a fɔ o kuma na n'aw ma se ka nin kɛ o kuma na ne yɛrɛ bɛ nin fɔ aw ye o fana fana ye kuma dɔ ye quoi n bɛ se k'o de ɲɛfɔ bi. an y'a ye tile fila in na dɔgɔkun laban in na faransi ka lasigiden min tun bɛ an fɛ yan Joël Meyer an ka gofɛrɛnaman y'a lajɛ ko a ka a ka minɛnw cɛ soixante-douze heures kɔnɔ a yɛrɛ tagara ka ban

paseke dugu min don i bɛ jateminɛ kɛ jamanaden bɛɛ dugu o dugu n'a ye gɛlɛya sɔrɔ a dugu bɛɛ mɔgɔ sera ka a yɛrɛ bɔ degun kɔnɔ mɛ fo ka bɔ faransi la faransi de ye gɛlɛya sɔrɔ en 1945 i b'a ye k'a fɔ diɲɛ bɛɛ taara faransi bɔ bolo la mali yɛrɛ taara faransi bɔ bolo la mɛ en 1235 an bɛ se k'a fɔ manden minɛla yan o manden minɛlen kɔfɛ sunjata keyita taara wele ka na ka na manden bɔ bolo la i b'an ka histoire bɛɛ ta k'a lajɛ anw y'an ka yɛrɛmahɔrɔnya bɛɛ ta n'an yɛrɛ dugu bɛ yen ale k'a minɛ fo ka bolo biri a da la faransi de y'a kɛ donc faransi tɛ se ka kuma k'a fɔ ko mɔgɔ ka arme ye fugari ye mɔgɔ ka arme ye lâche ye a tɛ se ka kuma o kan quoi parce que ale yɛrɛ min filɛ nin ye en 1966 a y'a ɲɔgɔnna de fɔ fɛn min kuma américainw ma amérique ka base militaire tun bɛ faransi mais faransi y'a ɲini k'a fɔ ko vraiment base militaire min b'ale fɛ yen u k'a ta ka bɔ yen amérique ko k'ale a bɛ san fila kɛ Faransi k'a ma ko non ko walitiriri ka ko ye hamidu k'i paseke ye ɔ ala nana kɛ san bi duuru ni kɔ jan ala nana ɲɔgɔnna kelen ci faransi ma bi e bɛ wali jamana kan k'e bɛ ka fɛn dɔ ɲini o tigi tɛ ye e tɛ taa hɛrɛ tɛ sɔrɔ donc moi je pense que nafa tɛ anw ni faransi ka jɛɲɔgɔnya la parce que dugu o dugu n'a m'i filɛ dugu ye a m'i jate i n'o tɛ se ka hɛrɛ foyi lase ɲɔgɔn ma i n'o tɛ se ka hɛrɛ foyi lase ɲɔgɔn ma donc an y'a ye k'a fɔ ni mali marabaaw tun ma nin kɛ faransi la o kɔrɔ ko faransi ka eh, ministre des affaires étrangères n'o ye jean yves le drian ye kuma min fɔ o kuma nin o tiɲɛ don k'a fɔ ko marabaga tɛ mali la mɔgɔ irresponsable et illégitime irresponsable illégitime et illégal ne bolo légalité bɛ bɔ légitimité de la légitimité ye jama de ye fɔlɔ ɔ ni jama yɛrɛ ko mɔgɔ min sera ka u ka weleli gansan na mɔgɔ miliyɔn naani bɔra ka taa kunbɛli kɛ ka taa lamɛnli kɛ ko min na ne ko o ma ko eh, irresponsable d'abord ça veut dire quoi ils ont la responsabilité de leur sécurité ils ont la responsabilité de leur gestion e de bɔra i ka jamana kan ka na u déranger u ka fɛn na ka kɛlɛ wuli ka kɛ i n'a fɔ e wulila de ka sɔrɔ e ka kɛlɛ labɛnnen don o tigilamɔgɔw bɔr'o kalama a ma dɔwɛrɛ ɲin'i fɛ ko n bonya gɛlɛya o gɛlɛya bɛ mali ni faransi cɛ bonyabaliya don faransi bɛ etazini bonya cogo min na a bɛ itali bonya cogo min na a bɛ sini bonya cogo min na a bɛ irisi ye cogo min na k'olu ye etaw ye mali b'a fɛ a k'ale fana bila o bonya de kɔnɔ k'ale fana ye eta ye n'o kɛra fɛn bɛɛ bɛ sabati donc an bɛ se k'a fɔ bi nafa foyi t'anw ni faransi ka jɛɲɔgɔnya la eh, an bɛ taa ɲɛfɛ halisa mhm. an b'a fɔ an filɛbagaw ye u ka partager vraiment bi mhm. eh, babu a nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ mhm. eh, an ɲɛ b'a la tile fila in na fɔlen bɛ l'armée puissance en montant L'armée monte en puissance an ɲɛ b'a la san joli joli san caman kɛra ka taa gɛlɛya caman donna kɛlɛbolo ni ɲɔgɔn cɛ la ka taa kɛ kɛlɛbolo caman bɛ jamana in kɔnɔna la a ka ca san duuru san wɔɔrɔ olu ma se ka fɛn kɛ mais sisan an ka armew bɛ ka fanga sɔrɔ fanfɛla la e yɛrɛ kɛ ye o la jumɛn ye ka fanga fɔlɔfɔlɔ bɔra o tɛ politigi ka mara de la parce que i b'a ye k'a fɔ armée bɛ bila minɛn dɔ de civil ka mara de kɔnɔ parce que hali n'a sɔrɔ asimi ye tenitigi an b'a civilya minɛ de parce que a bɛ baara min na faso baara ye civil ka baara de ye donc eh, an b'a ye o nɔgɔya ju bɔra yɔrɔ jumɛn partenariat an ye partenariat mun tun bɛ yen n'o tun bɛ yen ka bɛn 1960 61 anw ka premier partenaire de tun ye irisi ye nka mali tun bɛ les pays non alignés mali tun b'o fɛ o ye dugu ye dugu min sen t'a fila si la a tɛ gauchew fɛ a tɛ droitew fɛ dugu min kɔni tun b'a lajɛ a ka nafa sɔrɔ bɛ mɔgɔ o mɔgɔ bolo a da tɛ bulɔku foyi ka kɛlɛ la o siratigɛ kɔnɔna la mali tun bɛ duguw fɛ dugu minnu kɛlen bɛ k'i cɛsiri farafinna ka kele kelenya ma n'o ye unité africaine ye i b'a ye k'a fɔ modibo keyita yɛrɛ y'a bila an ka sati kɔnɔ n'i ye constitution ta k'a lajɛ mali de ye dugu ye farafinna dugu min constitution kɔnɔ a kɛlen bɛ k'a fɔ k'a bɛ jɛn a ka hakɛ dɔ kɔ farafinna ka kelenya kan donc bref o ye k'a f'i ye an ka armée furadama a b'i jɔ a jɔyɔrɔ an ka armée ka première mission onusienne u b'a fɔ ma ko onuc ça c'est 1960 à 1964 an ka mali armée ka deuxième fɛ mission onusienne u b'a fɔ ma ko omic o kɔfɛ sierra leone nana o kɔfɛ liberiya nana o kɔfɛ ecomog ninnu nana o kɔfɛ gambi donc an bɔra mission foyi ma k'an ma bɔ min na sous région yɛrɛ kɔnɔ ni nigéria bɔra la mali de ye deuxième puissance militaire ye mais kɔsa in na an y'a ye k'a fɔ kabiri démocratie fanga nana ani faransi ka jɛɲɔgɔnya flamme de la paix kɛlen u y'an ka armuw ta k'u détruire mais fɔlɔ a tun bɛ fɔ ko puissance tun ye puissance économique de ja o ti tiɲɛ ja puissance militaire de ka bon fɔlɔ n'o kɛra ka économie bɛ basigi ka wari bɛ basigi ka fɛn caman bɛ basigi faransi mali y'o o bolodiɲɔgɔnma min kɛ en 64 i b'a ye k'a fɔ mali kun ye armement caman sɔrɔ k'a sababu kɛ a ni irisi ka bolodiɲɔgɔnma ye parce que an ka damanden damandibɔ nɛgɛ minnu bɛ yen an'an ka sanubɔyɔrɔ minnu bɛ yen an kun kɛlen bɛ k'olu di a kɔmafalen kun ye ni kɛlɛkɛminɛnw de kɛra sababu ye mali kun ka avion bɛ taa fo mugan ni dɔɔni na shari kun bɛ taa fo kɛmɛ fila kɛmɛ ni kɔ la kɛlɛkɛminɛn fasɔnw kun ka ca donc an nan'o bɛɛ de to yen ka tila k'o minɛnw jeni 94 ko flamme de la paix ɔ bi ɲɛdɔnna bɛ ka k'o armée kelen de la donc an y'o russe kelenw de wele partenaire la ka na n'a y'a sɔrɔ nafolo minnu b'an bolo n'an bɛ se k'an kɔ don ɲɔgɔn na cogo min na ka u falen ɲɔgɔn na cogo min na o waati kalo dama kalo naani kalo duuru kɔnɔna la mɔgɔ si ma jigin ka na anw dɛmɛ alors que fɔlɔ fɔlɔ an ni faransi de tun bɛ opération dugu ma ɲɔgɔn fɛ mais bi an ka appui logistique ni renseignement dɔrɔn de bɛ faransi bolo depuis an ye renseignement falen an ka armée bɛ ka monter en puissance parce que an bɛ ka fɛn min ɲini ja o de n'an bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ a b'o de kofɔ o donc alihamudulilayi an ye minɛn kuraw sɔrɔ awiyɔnw b'o la an ye awiyɔnw sɔrɔ awiyɔn bi naani yɛrɛ layidu talen don awiyɔn fila kan ka na mois de mars la an ye eliko naani an y'o sɔrɔ o y'a sɔrɔ eliko wɛrɛw b'an bolo o y'a sɔrɔ awiyɔn apɛrisipɛ a29 super tucanow ɛlaji ibrahim bubakari keyita y'olu san o y'a sɔrɔ awiyɔn se kaza ninnu bɛ yen olu kurakuraw bɛ yen o y'a sɔrɔ fɛnɛ bi an ye fɛn caman san fo ka taa bila bilende kɛmɛ ni kɔw la ka taa bila finitigi mobili kɛmɛ wɔɔrɔ ani kɔw la olu bɛɛ tun bɛ yen kɔsa in na asimi nalen sa asimi mobili kɛmɛ wɔɔrɔ dɔɔni sa a mobili bɛɛ ekipelen don duzisɛtiw b'a bɛɛ sanfɛ a kɔfɛ an ye bilendew san tugun bilende wɛrɛw b'an bolo tugun minnu ni bilende mariki tifɔn ninnu tɛ kelen tifɔn besisi ni besɛti tɛ kelen bi an tila tun ka kila ka moto ta finitigiw bɛ don mobili min kɔnɔ n'a b'a fɔ o ma ko masitɛki olu toyota mariki ɲumanba ninnu b'an bolo i b'a ye k'a fɔ aradariw b'u la detetɛri miniw b'u la ni min b'i ɲɛkɔrɔ yɔrɔ jan a bɛ se k'olu bɛɛ yira donc an ye baara sɛbɛlamaw de kɛ fo ka na b'o la fɛn min atileriw ye n'o o ye minɛn minnu bɛ kerunni kɛ yɔrɔ jan fɛ ni an y'o minɛnbaw san bm21 b'o la ɔrigi sitalini b'o la zudesan b'o la kanɔn caman caman ani mɔricema ninnu olu badenw b'o la donc o k'i bɔ yen an ye grad m fɛnɛ sɔrɔ n'olu ye lance-roquette ɲɛnamaw ye minnu bɛ se k'u to a 20 40 kilomɛtr ka tiɲɛni don jugu kun yɔrɔ caman donc ni ye armée ka comportement na ye tugun fɛn min ye e, e, e, transmission fɛnɛ ye tugun télécommunication fɛnɛ minɛn ɲumanw nana communication cogoya ka ɲi an ka communication bɛ an yɛrɛ de bolo ka bɛna na génie militaire fɛnɛ na tugun moyen dira olu ma o génie militaire mɔgɔw fɛnɛ ni minɛn wɛrɛw don o bɛ tugun ɛnfanteri kɔ gɛlɛya minnu bɛ armée de terre la dugumala la ni dingɛ bɛ yɔrɔ min na kulu bɛ yɔrɔ min na ka taa bila ni babiliw bɛ yɔrɔ min na n'o ye pɔnw ye ale bɛ nɛgɛw kurusi ɲɔgɔn na k'olu latɛmɛ arime bɛ nin baara ɲumanba in de la tout ça c'est des opérations 100% fama donc i bɛna ye k'a fɔ nin bɛɛ sɔrɔla six mois de partenariat de fɛ peut-être a t'o yɛrɛ bɔ kosɛbɛ o ye k'a f'i ɲɛna siga foyi t'a la anw b'a bisigi k'a fɔ ko ni jadisi ni tɛrorisimu bɛ mali la ale ni hali ni erebɛliw minnu bɛ mali kɔnɔ n'a bɛ ka malidenw degun ni mɔgɔ b'a kɔkɔrɔ anw yɛrɛ bolo tun bɛ mɔgɔ minnu bolo n'o ye faransi n'a sɛrɛw ye ale ni union européenne kɔnɔna la an bɛ se k'a fɔ olu de don o de y'a kɛ bi l'armée monte en puissance n bɛ porofiti kɛ nin yɔrɔ la k'a f'i ɲɛna kunasini ataki fɛnɛ

avec des a bravo fama avec des sections d'artillerie an ye an ye marebugu libere sɔgɔmada kelen wulada kelen heure fila kɔnɔna la hali bi gɛlɛyaw bɛ yen jadisiw dagalen don yɔrɔ wɛrɛ armée bɛ k'a ta dɔɔni dɔɔni parce que n'i ye fɛn dɔ jate an ye fɛɛrɛ dɔ bila sen kan u b'a fɔ o ma ko plan maliko o plan maliko o baselen don kɛlɛbolo fila de kan kɛlɛbolo fɔlɔ ye kɛlɛtigi ye o kɔrɔ armée ta ka kɛlɛ ye a b'a ka kɛlɛ kɛ ka s'a den na a ka s'a dan na donc maintenant ale ni opération maliko o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye jamana ko de ye nin nin opération fila in de bɛ ka ale de ye dugu ba kelen ni kɛmɛ fila ni dɔɔnin bɔ bolo la kalo saba kɔnɔna la donc an bɛ se k'a fɔ bravo aux fama anw jamana kɔnɔdenw an bɛ se ka mun de kɛ puruke k'an ka faamaw dɛmɛ o fɔlɔfɔlɔ cɛjɔjɔ yɛrɛ ye min ɲini an fɛ o ye kunnafoni ɲuman dili aw ka da ka finitigiw la fɔlɔfɔlɔ gɛlɛyaba tun bɛ jamana marabaaw ni finitigilakaw ni jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ o fɔlɔfɔlɔ tun ye min ye finitigi dɔw tun bɛ finitigiya kɛ tɔɲɔli de ka kɛ mɔgɔ tɔɲɔ ni hadamadenw ka hakɛw minɛli ni a tɛ duman fɔ mɔgɔ tɛ mɔgɔ bonya O caman tun bɛ yen alors que la base même de l'armée c'est la discipline o tun bɛ kɛ sababu ye sigida mɔgɔw tun kɛlen bɛ ka armée yɛrɛ k'u faden ko kun t'u ni ɲɔgɔn cɛ foyi foyi kun tɛ aw ɲɛ bɛ Etats-Unis ni Amérique eh, fɛn Faransi ninnu ka armée la a b'u kɛ armée baw ye kɛlɛkɛminɛnw b'u bolo tiɲɛ don mais u ka dugudenw fana bɛ kunnafoli baw de d'u ma u ka dugudenw bɛ kunnafoli d'u ma ni danayabaliya bɛ finitigi ni jamana duguden ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ kɛ sababu ye vraiment jugu bɛ se sɔrɔ quoi an bɛ se k'a fɔ o kuma danaya de donna armée ni civil population ni ɲɔgɔn cɛ bi armée yɛrɛ ka fanga n'i y'a ta k'a lajɛ minɛnw b'a la dusukun b'a la c'est vrai mais jamanadenw fana ka kunnafoni dili b'a la parce que hali ni Maribugu ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ civil de bilala armée ɲɛ fɛn caman bɛ yen ka to o jira a ma taa civil ka appui kɔ quoi donc an bɛ se k'a fɔ civil jɔdaba de bɛ kɛlɛ fana la. san laban in na ni an ka armew tun bɛ wuli i n'a fɔ kɛlɛkɛminɛnw bɛ wuli i n'a fɔ sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw n'u bɛ wuli a bɛ fɔ ko an ka autorisation ɲini Barkhane fɛ mais sisan kile fila in na ko ni Barkhane yɛrɛ ka drone bɛ wuli n'a ka kɛlɛkɛ avion bɛ wuli a ka autorisation ɲini an fɛ cela veut dire que yɛlɛma kɛra sisan o yɛlɛma na an an bɛ se ka jumɛn de sɔrɔ o yɛlɛma an ni Irisi ka partenariat daminɛlen Irisi y'a ɲini an fɛ ko a tant que an ka espace aérien ma kɛ an ta ye k'an tɛ se ka jamana contrôler parce que n'i ye jamana jateminɛ k'a lajɛ Mali ye dugu de ye a yɛrɛ composante ka ca a dugumala yɛrɛ yɔrɔ caman bɛ yen siraw ka ca kuluwow b'a la batɛmɛ siraw bɛ yen mais sankolo la i bɛ se ka don Mali kun kɔnɔ fɔlɔfɔlɔ n'i ka pankurun ye sankolo kun contrôle t'an bolo mais an ni irisi ka partenariat la a ye minɛn dɔ di alizeri ma an ye minɛn in tɔgɔma sɔrɔ alizeri bolo n'an b'a fɔ ma ko s400 ale ye système de défense aérien min n'a yɛrɛ kundama t'i jɔ fo kilomɛtiri kɛmɛ wɔɔrɔ la a bɛ se ka fɛn fɛn b'o kɔnɔ a b'o bɛɛ lakana missile kɛmɛ ani bi wɔɔrɔ ni wɔɔrɔ o de b'a la a bɛ se ka gosili kɛ ale bɛ intervention kɛ ka sɔrɔ avion ma wuli fo foyi ma wuli a yɛrɛ missilew b'a yɛrɛ la a yɛrɛ bɛ se ka intervention ale fana ni drone tɛ kelen o satellite bolofara dɔ de bɛ yen o yɛrɛ irisiw bɛ tɔnbukutu nin wagati in na irisiw bɛ yen olu de y'an dɛmɛ k'o baara kɛ i b'a ye an ka sankolo mara b'an bolo n'i donna mali sankolo fan o fan kɔnɔ a tɛgɛ bɛ mali kɔnɔna la an ka aradariw b'a o de kɛra sababu ye faransi bɛ wulili dɔw kun kɛ fɔlɔ ka taa kɛ minɛn wɛrɛw ɲini min tɛ kɛlɛ ye ka taa nafa wɛrɛ ɲini mali la an y'a bɛɛ repere muweman foyi fɔlɔfɔlɔ kun bɛ moto kɛmɛw ni kɛmɛ ni bi duuru kun bɛ taa dugu kelen ci dugu dɔ kun bɛ ci tile fila ka sɔrɔ aranfɔriw ma na paseke dugu yɛrɛ taasira dɔnnen tɛ dugu yɛrɛ fɛn caman dɔnnen tɛ olu bɛɛ nɔgɔyara sisan an b'a ye k'a fɔ jamana kɛlen bɛ b'a fɔ ko ko o kumana fɛn min ye ekran tele jamana marabaaw ɲɛkɔrɔ ɲɛ b'a fan bɛɛ la o de kɛra sababu ye an ka sanfɛla mara b'an yɛrɛ bolo o mara dilen an yɛrɛ ma an y'a ye k'a fɔ tubabuw ka pankuru kun bɛ wuli ka taa kulonkɛ ni yaala caman ni nafa wɛrɛ ɲini an tɛ min kalama o de y'a kɛ an ko ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ wuli an yɛrɛ b'a bɛɛ kalama donc bi an b'o bolo de kan a kɛra faransi a kɛra dugu o dugu ni n'an bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ n'i bɛ wuli ka taa sankolo kɔnɔna anw de b'a d'i ma i bɛ k'a fɔ an ye n bɛ bɔ nin yɔrɔ in na ka taa nin yɔrɔ la wa n'i y'a jigin fitini an bɛ bɔ a kalama o misali ye mun ye faransi avion dɔ tun bɛ ko A quatre cents i bɛ k'a fɔ karigo belebele kun don avion yɛrɛ dugumala n'o y'a suti ye o janya kun t'i jɔ mɛtiri wɔɔrɔ n'o ye si mɛtiri e demi ye o kumana a fɛnsɛn kun ti a kundama janya kun t'i jɔ mɛtiri saba la o pankuru in y'i dogo k'a bɛ don an y'a detɛkite k'a yira k'a fɔ k'a bɛ don ka kankari da u ye n'an y'u sɔrɔ a ɲɔgɔn la an bɛ avion in gosi k'a bon k'a jigin donc faransi yɛrɛ y'a dɔn tiɲɛ la nin ye dugu ye min b'a yɛrɛ kalama o dɔrɔn de bɛ yen n'o tɛ sanfɛla an ka sanfɛla mara b'an yɛrɛ bolo bɔn ni minisima fana bɛ taa misiyɔn min na kulowari kelen de b'a bolo sankolo la a bɛ taa o de fɛ mɛ n'a bɛ wuli a b'i sara an na ni kow bɛ kɛ sa i b'i sara an na kuma lasurunya na olu dɔrɔn tɛ kuwa a bɛɛ de don. mɛ esike an bɛ se ka sigi ni election ye wagati jumɛn na. bɔn election ko kɔni bɛ depan jamana marabaaw ni sedeyawo ka décision na parce que n'i ye jateminɛ kɛ sedeyawo yɛrɛ ka kan ka hinɛ mali la ka sababuya kɛ nin mɔntɛ an pisansi ye n'a y'a sɔrɔ parce que mali ye dugu de ye dugu min ka a ka tilancɛ bɛɛ balen don saheli jamana kɔnɔna la ɔ n'a ma lakana ka ɲa bɔda wolonwula de b'a bolo mali a sept frontière n'i m'a lakana ka ɲa i bɛ se ka kɛ sababu ye ka degun se dugu wɛrɛw ma sedeyawo dugu fo k'o bila u kun na k'a fɔ ni mali ma basigi u caman bɛ u bɛ gɛlɛya sɔrɔ parce que bɔda mali bɔda ka ca ɔ o de ye k'a fɔ ni an y'o baaraw kɛ sedeyawo k'a dɔn ani jamana marabaaw ka bɛn fɔ la ka waati dɔ lajɛ ka election k'o la vraiment o kɔni y'u dama ni ɲɔgɔn cɛ ko ye hali n'a y'a sɔrɔ an y'a fɔ an ka émission daminɛ la k'a fɔ ko eh, dɛlɛko problème kɔni b'u ni ɲɔgɔn cɛ mais an b'a bisigi k'a fɔ eh, o don nataw la sigikafɔw bɛ ka k'o kan walasa k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɔmi baara ye wagati la baara ye eh, i bɛ se ka kuma kuncɛ kuma na i bɛ se ka jumɛn de fɔ an bɛɛ la bɔn ni kuma kuncɛ kuma kɔnɔna k'aw fo ka tila k'a fɔ jamanaden maa maa sɔgɔlen b'a na ka dugawu k'u ye eh, jamana bɛ yɔrɔ min na ko bi eh, vraiment an bɛ jamanaden bɛɛ fo ka maliyɛnw na kunnafoni fɛnɛ ko projet de loi minnu tara n'a kɛra sigili kɛrɛnkɛrɛnnen ye su rɔ nin jamana marabaaw yɛrɛ y'a essayer k'a fɔ ko ka sigili kɛ n'o ye conseil de ministre fɛ extraordinaire ye n'o taara wolo ko ka luwa dɔrɔn modifiye ko ka tila ka sariya dila ka tila ka sariyakisɛ dɔ ta ko polisi teritoriali n'o ye o kumana an ka tɔnbolomaw bɛ se ka sigi gun kan polisiw bɛ se ka ka dugu bɛɛ bɛ se k'i ka polisi kere yɛrɛ ɔ k'a a porozɛ ale yaranfɔyera k'a bila o kumana waati wɛrɛ la sabula k'a kɔnɔ kuma ma faamuya kɔnɔ kuma ma faamuya donc wasaden nɔrɔbila minnu bɛ yen u ni jamana marabaaw ma hakilinaw ma se ka ɲɔgɔn bila a kan an b'a f'u ma ko bravo nin de ye fasodenya ye vraiment ko k'u ma ɲɔgɔn faamuya kan u tɛ k'u sen don ko la u k'u bolo bila fɛn u yɛrɛ ma fɛn min faamuya parce que nin kun ye gɛlɛyaba ye n'i ko polisi territorial polisi national o jɔda bɛna kɛ mun ye gendarmerie jɔda bɛna kɛ mun ye i bɛ jateminɛ kɛ gendarmerie filɛ nin ye ale de non seulement mission de reconnaissance b'ale de bolo mais mission de police judiciaire fana b'ale de bolo ka fara ko caman kan olu fana jɔyɔrɔ bɛna kɛ mun ye ɔ garde national yɛrɛ fana jɔyɔrɔ min ninnu bɛɛ bɛ sécurité intérieure bɛ bɛɛ bolo donc ninnu ye ko ye min n'a cɛ ka jugu n'a cɛ ka jugu ɔ mais marabaaw ye hakili sɔrɔ k'a fɔ k'u b'a a ko bila fɔlɔ yanni a ko ka sɛgɛsɛgɛ k'a ye vraiment an bɛ t'o kɔ merci beaucoup merci donc diyara an ye pour que